Bintichimbe comunes e duchentos chimbanta miza presèntzias in s'ùrtima editzione, un'àndala chi andat dae Bosa a Orosei, Siniscola e Arbatax, un apuntamentu chi est diventende unu modellu sichiu in totu sa Sardigna. Est sa manifestatzione Primavera nel cuore della Sardegna arribada a sa 'e undighi editziones chi at a cumintzare sàpadu in Orosei e Girasole. Su programma l'ant presentadu custu manzanu in sa Càmera de Cummèrciu de Nùgoro. A s'addòbiu ant picadu parte Agostino Cicalò, presidente de s'Ente Camerale, chi pro mèdiu de s'Aspen, s'azienda ispeciale organizat e promovet sa manifestatzione, Barbara Argiolas, assessore regionale a su turismu, sos amministradores de sos comunes chi partètzipan. In custa primavera nel cuore della Sardegna, in prus de sas escursiones e sas visitas in sas oasi naturalìsticas e in sos parcos archeològicos, b'at a èssere sa presèntzia de sa carovana de su Ziru de Itàlia chi at a colare in unos cantos comunes chi an aderiu a sa manifestatzione. S'assessore Argiolas at sutalineadu s'importàntzia de su beranu in su coro de sa Sardigna chi andat a manu tenta chin s'atonzu in Barbàgia sighinde a sa punna de sa Regione de inlonghiare s'istajone turìstica e a maniare unu calendàriu ricu pro turistas e bisitadores. Sa cosa prus importante est sa programmatzione. Connòschere chin tempus sos nùmeros de sos turistas chi an a arribbare e resessire a los interessare chin manifestatziones in s'ìnteri de totu s'annu. ma fintzas pònnere paris, pùblicu e privadu, pro fàghere a manera chi su turismu siat a beru su motore chi faghet andare totu s'economia sarda. Sos agentes de sa questura de Nùgoro e de su commissariadu de Siniscola ant denuntziadu chimbe pessones pro su reatu de danneggiamento in cuncursu. Su deghe oto de aprile, su sero de su deghe oto, sos politzotos sunt intervènnidos in Budoni in su locale THP, Ube lis ana sinzaladu sa presèntzia de clientes chi fin abbolotande su locu. Sos agentes, acertadu chi fit a beru chi su locale fit unu disacatu, ana postu fatu a sos malincrenios chi fin a trechentos metros dae su locale. Sos chimbe firmados ana ammitiu chi fini nechidados contra a su mere de su locale ca no lis aiat dadu a bibere ma sos polizottos ana acertadu chi sos chimbe balentes suni intrados a su zilleri zae imbriacos E cando su mere non lis at ghetadu a bìbere si l'ant picada chin sos dipendentes, ant secadu tassas e cantu b'aiat e minetadu peri sos clientes e su cumportamentu lis est bàssiu una denùntzia a s'autoridade giuditzìaria. Una lezi urbanìstica, torrare a fraficare chentza ch'ispèrdere su chi b'est, punnare a un'edilìtzia a chilòmetru zero, sunt sas propostas pro che fàghere essire su setore edile dae sa crisi chi proponet sa Filca Cisl chi est riunia in Abbasanta pro su 'e ùndighi cungressos de sa Federatzione. Su segretàriu generale Giovanni Matta las at inditadas custu manzanu in sa relata sua. Una de sas cosas prus urgentes de fàghere est cussa de intervènnere in sa preventzione de su dissestu idrogeològicu in Sardigna e pro lu fàghere bi cheret a su mancu unu miliardu e duchentos chimbanta milliones de euros. Segundu sa Filca Cisl sa Sardigna depet traballare de prus de sas àteras Regiones pro torrare a pònnere in motu s'economia, ca in una classìfica rechente resurtat sa 'e duchentos trinta de duchentos sessantotto Regiones in totu Europa. S'anàlisi de sa CISL mustrat chi in Sardigna non s'acatan prus setores edilis intregos che a cussos chi traballan sa preda e sos laterìtzios. Àteros sunt postos male che a cussu de su forticu e de sa linna, chin medas aziendas minores tancadas e sa minimada de personale e produtzione. Pro torrare a assùmere bi cheren interventos de cabale in sas infraestruturas. Sa Filca Cisl ammentat chi peri a recuperare sa sienda ambientale chin sa bonìfica de battoschentos trintotto zassos tosconaos est un'oportunidade de traballu. Sa Cisl at propostu tres fainas, torrare a nobu sa sienda abitativa chi b'est pro la valorizare, torrare a ricualificare sa sienda immobiliare, fàghere a manera chi sos zassos industriales anden cara a un'efficientamentu energèticu profetosu. Sa Commissione Sanidade de su Cussìgiu regionale a pustis de àere intesu in auditzione s'assessore a sa Sanidade Arru custu manzanu at aprovau sas lìneas guida nobas de su REIS, su Rèdditu de Inclusione Sociale, e at varau a s'unanimidade sos regulamentos istitutivos de sas consultas de tzitadinàntzia. Arru chi at presentau sas lìneas guida nobas de su Reis, a pustis de unu cunfrontu fungudu chin Anci e sos setores interessaos, at sutalineau chi est una misura de judu pro sa legisladura, chi biet sa Sardigna de sas primas in Itàlia a introduire s'istrumentu chi mudat su sistema de sas polìticas sociales regionales. In su duamiza e dechesete a disponimentu bi sunu barantabàtoro milliones e sa punna est de ispèndere s'otanta pro chentu impresse e a custu dinare s'an a annànghere fundos natzionales e europeos. L'ischimus chi no at a èssere unu caminu fàtzile, at nau Arru, ma semus prontos a fàghere su possìbile pro minimare sa povertade e pro torrare a dare dignidade a chie est abarrau fora dae sas comunidades nostras, S'àtera chistione pertocat sas consultas de citadinàntzia, organismos chi a livellu regionale e locale intervenin chin parres e propostas in matèria de programatzione de sa polìtica sanitària. Parte de sos membros de sas consultas chi an a abarrare in càrriga tres annos e an a traballare a gratis l'at a espressare su Cussizu regionale. Ammentare un'amicu e un'atleta chi non b'est prus in sa manera e in sos locos chi s'istimabat, est su chi cheret fàghere sa sotziedade Trinuoro chin sa prima editzione de su Duathlon Cross Luca Dettori, dumìnica trinta de aprili in sa pineta de Ugolìo in Nùgoro pro onorare s'atleta nugoresu mortu s'annu passadu. Su programa de sa manifestatzione, chi at a èssere sa 'e tres tapas de su campionadu regionale de Triathlon, l'ant presentadu custu manzanu in una cunferèntzia istampa fata in Munitzìpiu, presentes Sebastian Cocco assessore comunale a s'Isport, Una rapresentàntzia de Trinuoro e su presidente Fabio Loi. S'assessore Cocco at dadu su benebènniu a nùmene de s'amministratzione comunale e at sutalineadu s'importàntzia de sa manifestatzione chi ammentat un'atleta chi at dadu meda a s'isport. Su presidente Loi est intradu in sas pìnnicas de sa manifestatzione. An a partecipare un'otantina de atletas dae totu sa Sardigna, chi an a deper fàghere tres garas, Sa prima de sete chilòmetros de cursa, sa segunda in mountain bike de deche oto chilòmetros e pro acabare tres chilòmetros de cursa. Gràtzias a sa collaboratzione chin Forestas, chi contipizat sa pineta e at apertu camineras nobas, sos percursos ammaniados pro sa gara sun securos. E sa die b'an a èssere prus de chentu volontàrios chi paris a sa Amatori an a azudare a sa Trinuoro pro garantire sa securesa fintzas a chie at a chèrrere bider sa gara.